a na-ekwu maka ndị Igbo ndị Igbo bụ ndị eji otu okwu mara okwu ahụ bụ ezi afa ka ego ya bụ good name is better than money ezi afa ka ego bụ ihe eji mara ndị Igbo ihe a bụ okwu nke bụ achịkwa ndị Igbo ya bụ na ndị Igbo kwetara na ego dị mkpa ọ bụ ya mere onye ọbụla na-agba mbọ iji wee nweta ego mana ọ dị njọ na mmadụ nwetacha ego ma onye ahụ enweghị ezi aha ọ bụ ya bụ ihe mere maka na ọ bụ na i nezie ka ihe si aga ugbu a ụmụ okorobịa bụ ndị Igbo bụ ndị na-achọ ego ọkụ ọkụ ha na-achọ ego ka a na-anwụ anwụ ọ dị mma mmadụ ịgba mbọ maọbụ mmadụ ibu n'obi na ọ ga-akpata ego mana ọ dịkwanụ njọ na mmadụ ga na-adọga ka ọ ga-esi kpata ego wee merụọ aka ya bụ ọtụtụ ndị mmadụ ekwetago na otu ọbụla ihe ọbụla esi- ọ chọrọ gị mee kama gị nweta nke ya bụ obe ya bụ ego ihe ọbụla onye ọ masịrị gị mee ihe ama bụ ijikwa the money ijikwa the ego nke a na-eme ụfọdụ ndị a na-etinye aka n'ihe ọjọọ dị iche iche maọbụ na agwa ọjọọ dị iche iche nke na-akpatara ha nsogbu ọ bụ na ịnezi anya na akụkọ akụkọ dị iche iche ka o si eme ugbu a ọ bụ eziokwu na mm, anụ niile na-egbu opi mana nke nkapị na-apụ iche hmm? ndị mmadụ na-emelụ aka ndị yoruba ndị hausa ndị ọbụla mana mgbe ọbụla ọ bụ ha na ndị igbo mere kpem onye ọbụla ọnụ ọbụla na-ekwu nke o ji ka njọ bụ na ọtụtụ ndị bụ ndị igbo n'onwe ha bụ ndị igbo a na-emechido ọnụ ha ga-adị nwayọọ kọtọọ onwe ha kọtọọ onwe ha a na-ekwu n'ụdị na ọ bụ ndị igbo ka ọ ka njọ ọ bụghị na m na-akwado ihe ọjọọ maọbụ na-asị ka ndị igbo na-akwado ndị igbo ibe ha ma ha mee ihe ọjọọ kama na otu anyị na-esi chepụta onwe anyị n'ama na-akọ onwe anyị parapara ugbu a okay a ka na-ekwu maka um, ọnụọgụgụ mmadụ iri asatọ bụ ndị aka kpara maọbụ ndị na-eme mpụ na e, eme wayo maọbụ na-anara ndị mmadụ ego ha n'ụzọ ụdịdị dị iche iche anyị nụkwara maka nke ahụ mana ndị mba ọzọ wee chịkọọ ya kwube ndị Igbo na ọ ka ndị Igbo niile si eme ọ ka ndị Igbo si eme ọ na-ewute m ma mgbe ọtụtụ ụfọdụ bụ ndị Igbo bịa na-akọkwanụ ee ndị Igbo ndị be anyị bụ ndị ọjọọ ndị be anyị mere nke a mee nke ọzọ mana ha chefuo na enwekwa ndị be anyị na-eme nke ọma a na-akpọtụ ndị ahụ aha ichefugo Chinua Achebe ichefugo Chimamanda Adichie ichefugo Ngozi Okonjo-Iweala na ndị otu ya bụ ndị ọzọ dịgasị iche iche na-eme nke ọma Eh, ọ bụ na ị na-ekwu maka ndị na-emepụtakwa fim ị ma Chiwe- eh, Chinweta Ejiofor nke a nọ mba Britain na- ma Amerịka na-emepụta ihe ejije dị iche iche ọkwa onye Igbo A- anyị soro ndị mba ọzọ na-akọtọ onwe anyị anyị na-ebo onwe anyị ebubo na-akọtọ onwe anyị na-akọ ihe mmadụ ụ- ụfọdụ ndị metere anyị achịkọrọ ya sị na ọ ka anyị si eme ọ bụghị ka anyị si eme a ma ndị Igbo dị ka ndị bụ ezi afa ka ego ihe a bụ inu ndị igbo ma bụrụ okwu ndị igbo na-ekwu na ezi afa karịrị ego otu ọ bụla ọ sọrọ gị jide ego n'ụwa ma ị nweghị ezigbo afa ọ gbala ọlụ mana kịtịkịtị karịrị ndị nọ n'ala na-adagbuzi ndị nọ n'elu nwoke na-adịzi ime akwụ acha n'ọdụ igu ndị kpo ebule wee hụ dị akpụkpọ atụrụ nsogbu dị n'ihi na ka ọ dị ugbu a ọ bụrụ na i jighị ego o nweghị nwata nwaanyị ga-atụpụrụ gị ọnụ ị ga-ahụ nwaanyị asị gị go and make money ị na-adọgakwa ị na-agba mbọ mana onweghị onye na-atụpụrụ gị ọnụ ị nweghị ọnụ okwu ọ jọrọ njọ jọgbu udele ma sigbuo nkapị n'isi mana ka ị ghara ime ka ndị mmadụ na-etinye aka n'ihe ọjọọ biko nụ ndị ntorobịa ibe m na-agbanụ mbọ na-agba mbọ ọ bụ na ị gba mbọ na-adọga i nweta ihe lie ya ugwu ga-adịrị gị ihi na ezi afa ka ego otu ọbụla o sikwa masị gị nwee ego mgbe ọbụla ihe mechuru gị afa gị hmm, nwanne o mechugo ndị mmadụ na-aga n'ụlọ a ga na-aza nwere ike na-akwanyekwa gị ugwu na i ji ego mana ha mara agaghị na ụgwọ ahụ ịlụ onye isi biko nụ biko nụ ka anyị kwanyere onwe anyị ugwu biko nụ ka ha ghara isokwa na-adọkwa n'onwe anyị ndị mba ọzọ na-akọtọ anyị ọ ka anyị njọ n'ahụ anyị kọtọcha onwe anyị ruo na nke ahụ emechie ọnụ ma anyị emechikwa ọnụ ị na anyị enwezi ọnụ okwu ọzọ biko onye ọbụla na-agba mbọ ndị ọbụla na-eto eto ọnụkwube na-asị unu na-agba mbọ na-adọganụ na-enweta ihe unu na-eme karịa itinye aka na arụ hapụnụ itinye aka na mpụ mpụ jọgburu onwe ya o Eh? na n'ebe niile mpụ mpụ mpụ mpụ mpụ ohi ohi ohi Hmm? biko na-agbagadọ na-agbanụ mbọ na-agba mbọ na-adọga otu ọ bụla o kwere elele onye ọbụla anya nke a dị mkpa abụla onye anya ụfụ abụla onye chọrọ inwe ihe ibe gị nwe ebe ị ma na i nweghị ya biko nụ na-agbanụ mbọ o ngwa ya dịba echefukwala subscribe to ọnụkwube eh, eh, eh, tv ọnụkwube na-ekwu ọnụkwube na-ahụ ụzọ biko ngwa daalụ